ionas nach gcuirfear isteach ar an gceardlann ná ar na cainteoirí. Tuigimid uilig gur am dúshlanach é seo do gach duine i láthair na huaire, agus tá dúshlán faoi leith roimh mhúinteoirí atá ag dul i ngleic leis an chianfhoghlaim arís. An aidhm atá leis an seisiún seo ná le seans a thabhairt daoibh éisteacht le cúpla leid ó dhaoine eile agus b'fhéidir go bpicfidh tú suas cúpla smaoineamh a bhéas cuidiúil agus tú i mbun an chianteagaisc. Tá muid fíorbhuíoch do na haíonna speisialta atá againn anocht as a gcuid ama a thabhairt dúinn. Tá an cheardlann seo ag dul amach beo, mar sin le bhur dtoil, bígí foighdeach linn má bhíonn fadhbanna teicniúla ar bith againn le linn na hoíche. Má bhíonn aon cheisteanna agaibh le cur ar na cainteoirí ar an méid atá le plé acu, is féidir ceist a scríobh sa comhrá nó chat ag bun an scáileáin. Má bhíonn am againn, picfidh muid cúpla ceist amach le cur orthu ag deireadh gach píosa. Ar an drochuair, ní bheidh am againn gach ceist a fhreagairt mar gheall ar shrianta ama, ach is féidir leanúint leis an chomhrá ar Twitter ag úsáid an haischlib AnGréasán. Mar eolas fosta, is féidir an ticéad a fuair tú uainn i ríomhphost ó Eventbrite a úsáid mar fhianaise don scoil do na huaireanta Pháirc an Chrócaigh. Agus déanfar taifead ar an gceardlann seo agus cuirfear sin amach chugaibh cúpla lá i ndiaidh na ceardlainne. Anois, seo an sceideal don oíche anocht. Tosóidh muid le Colm Ó Neasa agus beidh seisean ag caint linn ar an ábhar 'Rang Éifeachtach ar Líne'. Ina dhiaidh sin, éistfidh muid le físeán gearr ó Folens Homework Space agus tá Folens Homework Space ag déanamh urraíocht ar an cheardlann seo. Ina dhiaidh sin beidh Joy Uí Mhurchadha ag caint linn maidir le féidearthachtaí Microsoft Teams agus eile. Agus ar deireadh beidh Tomás Rua Ó Cadhla ag caint linn ar Kahoot. Anois gan a thuilleadh moille cuirfidh muid tús leis an oíche

Tá mé ag goil rang, bhuel, nótaí a thabhairt daoibh ar rang éifeachtach, níl mé ag rá go mbeidh sé an-éifeachtach ach tá mé ag goil a spáint ehm, cúpla rud a d'oibrigh go maith dhomsa i mo scoil. So is múinteoir, múinteoir Gaeilge agus staire mise. Eh, is rudaí atá ag oibriú go héifeachtach dom agus na múinteoirí eile sa scoil faoi láthair. Agus tar éis an mo phíosa cainte, má bhíonn fonn ort é seo a dhéanamh, thógfadh sé b'fhéidir dhá nó trí rang é seo a chur i bhfeidhm go héifeachtach i do rang féin. Go bunúsach an rud atáimse ag breathnú air ná na ranganna a dhéanann muid ar líne agus is dóichí gur fhoghlaim mise agus in éindí libh féin uilig gur fhoghlaim muid go leor ón chéad dianghlasáil maidir le teagasc ar líne. Formhór na múinteoirí na tíre cheapfainn go raibh siad uilig ag déanamh léachtaí móra fada ar líne agus nach raibh mórán b'fhéidir fiúntas sna ranganna sin. So, go bunúsach, más léacht atá ann, go minic bíonn sé leadránach. Má tá tú fhéin ag iarraidh cuimhniú siar, nuair a bhí tú san ollscoil, léacht uair an chloig, an raibh tú ag foghlaim, caolseans. Táimse ag caint ar ranganna beaga gearra a dhéanamh 20, 25 nóiméad ar fhad agus ina dhiaidh sin dháiríre tiocfaidh tuirse ortsa agus orthu féin. Bheinnse ag moladh ranganna níos giorra, cén fáth, níos mó tairbhe le fáil astu sin. An bealach atáimse á dhéanamh agus níl mé, arís, níl mé ag rá go bhfuil sé seo foirfe ná tada mar é ach is rud é seo a oibríonn go maith dhomsa agus dho mhúinteoirí eile sa scoil. Ok, is fuair mise aiseolas ó scoláirí ón bhliain seo caite cén chaoi a raibh na ranganna is dúradar go rabhadar b'fhéidir beagáinín rófhada so bheartaigh muid b'fhéidir machnamh a dhéanamh air sin agus chuile shórt a iompú bunoscionn. So, is dóigh liom gur chuala tú caint uilig ar The Flipped Classroom agus sin go bunúsach an rud a bheas mise ag taispeáint daoibh anocht. Is má tá ceisteanna agaibh ina dhiaidh, iontach. Is ní thógfaidh an chaint seo tada níos mó ná ceathrú uaire. So, an eochair le haghaidh é seo a dhéanamh, b'fhéidir, ná an réamhobair a dhéanamh leis an rang. Má thugann tú síos nó obair dhóibh le déanamh roimh aon rang, is cuma cén ábhar é fhéin, ní gá go mbeadh sé seo ag baint le Gaeilge, aon ábhar ar bith, beidh rang níos fiúntaí agat dá bharr. agus mar a deirim is féidir é seo a dhéanamh le chuile ábhar scoile atá ann. Baineann sé le na hardranganna agus freisin is féidir é seo a dhéanamh le na ranganna sa tsraith shóisearach, bliain 2 agus 3, cuir i gcás, an phunann teanga, is féidir leat taifead fuaime a dhéanamh, físeáin bheaga a chur le chéile, tá sé go maith dhon litearthacht bhéil, agus freisin le haghaidh tionscadal le rang Gaeilge na hidirbhliana.

ranga ar fad suas ar Teams. Tugaim mo chuid nótaí ar fad dhób. Ní fheicim mórán céille ag dul thrí nótaí, léamh amach nótaí ar líne ar feadh leathuair an chloig, ceathracha nóiméad mar is dóigh liom go bhfuil sé an-leadránach. Bhfuil siad ag foghlaim? Níl. An rud, an bealach a bhíonns mise ag cuimhniú air seo ná, má théann tú chuig an Aifreann agus má tá tú ag éisteacht leis an sagart ar feadh uair an chloig agus má chuireann duine eicínt ceist ort i ndiaidh an Aifrinn sin céard a bhí an sagart a rá, caolseans go mbeidh tú in ann freagra a thabhairt. rud céanna, an teoiric chéanna atá mar mhúinteoirí sa seomra ranga. Má tá múinteoir ag caint an t-am ar fad, an mbeidh an scoláire ag foghlaim tada? Ní cheapfainn é. So, go bunúsach, arís, mar a deir mé, tá mé le ceithre rud a spáint daoibh anseo, agus níl mé a rá go bhfuil siad seo foirfe, ach seo rudaí a oibríonns go maith, go héifeachtach, dhomsa agus le mo chuid rangannaí. So, cur i gcás, má tá muid ag déanamh léamh na filíochta. Cruthóidh mise an múinteoir assignment dóibh seo do na scoláirí. Míneoidh mé sa rang céard atá mé ag iarraidh orthu a dhéanamh. As sin imeoidh siad, agus by the way an rang, ní thógfaidh an rang aon rang níos mó ná 20 nóiméad, ceathrú uaire, 20 nóiméad. So gabhfaidh mé isteach san assignment go bhfeicfidh mé go díreach céard atá ag tarlú. So, student view. So, instructions. Léigh an dán agus déan taifeadadh fuaime le do fhón póca. Seol agam anseo é. Só, go bunúsach, má tá muid ag déanamh ag déanamh ullmhúcháin le haghaidh an Scrúdú Béil agus beidh sé an-deacair é sin a dhéanamh agus muid ag teagasc ar líne, is féidir, tá bealaí ann le fáil thimpeall air sin. Cuir i gcás, an dán 'Géibheann'. Só, tugaim an dán dhóib. Bíonn siad in ann é sin a fheiceáil. Bíonn siad in ann cleachtadh a dhéanamh air sin. Mura bhfuil siad cinnte den fhoghraíocht agus le haghaidh na focla a rá i gceart, cuireann mé nasc suas ansin freisin dhóibh, agus sin nasc le haghaidh TG4, Foghlaim, agus tá Muireann Ní Chuaig, tá sí ag léamh amach dán an dán 'Géibheann' le Caitlín Maude agus má éisteann siad leis sin, faoi dhó, beidh siad in ann an fhoghraíocht a fháil ceart agus a fháil cruinn agus beidh siad in ann na hardmharcannaí a fháil sa scrúdú. So sin bealach, agus is féidir sin freisin a dhéanamh leis an scrúdú béil. Is féidir an scrúdú béil a bhriseadh síos i bpáirteannaí beaga agus macasamhail den rud léamh na filíochta a dhéanamh leob. Anois, má tá muid ag obair leis an ceathrú bliain, an idirbliain, an cúigiú bliain, nó fiú amháin an séú bliain, agus má tá tú ag tabhairt aghaidh ar thopaic éigin atá nua, ní gá dhó a bheith ina topaic Gaeilge, stair, eolaíocht, aon rud, mholfainn go láidir daoibh é seo a dhéanamh, an réamhobair nó an obair bhaile a dhéanann siad féin. So, cuir i gcás go bhfuil muide, mar rang, ag déanamh Géibheann, don chéad uair, In áit mise ag, mar mhúinteoir, ag dul tríd an dán seo leo don chéad uair mar rang, chuile sheans, nó gach seans, go mbeidh siad, nach dtuigfidh siad céard atá ag tarlú, nach dtuigfidh siad an teideal, nach dtuigfidh siad aon rud faoi. So, déanann muid flipáil ar an rang, the flipped classroom. So, view assignment. Agus arís, siod assignment, beidh orthub féin an obair baile a sheoladh ar ais, chugamsa ar assignment anseo. So, go bunúsach, bíodh an tasc seo déanta agat roimh ár rang Gaeilge. So, má tá rang Gaeilge againn amárach, is féidir libhse, beagán oibre aonair seo anocht sa mbaile. So Géibheann, is feicfidh sibh go bhfuil cló trom ar chuid de na focla sa dán, agus obair bhaile anseo ná céard is brí nó cad is brí le na focail a bhfuil i gcló trom, Teanglann ponc ie, beidh siad ag foghlaim le haghaidh an fhoclóir a úsáid ar líne. Faigh sé phointe eolais faoi Chaitlín Maude, so beidh siad ag googleáil. Is siod Is gasúir nua-aimseartha uilig iad ar fad, tógtha leis an teicneolaíocht, ní bheidh aon fhadhb acu é seo a dhéanamh. Cén íomhá is fearr leat sa dán? Déan liosta de na mothúcháin is na téamaí atá sa dán, más féidir leob. An bhfuil codarsnacht sa dán seo? Is arís, is féidir leob an fhoclóir a úsáid le haghaidh an focal sin a oibriú amach, codarsnacht, is cá bhfeictear an codarsnacht má tá amhlaidh ann? Agus inis scéal an dáin i do chuid focla féin. An rud atá éifeachtach faoi é sin a dhéanamh ná nuair a thagann tú ar ais go dtí an rang, má tá rang againne amárach le chéile, má tá an réamhobair déanta ag chuile dhuine, Beidh níos mó fiúntais ag baint leis an rang. Cén fáth? Beidh plé againn ar an rang, ar an dán Gabh mo leithscéal agus beidh muid in ann cúpla rud a phlé timpeall ar an obair baile a rinneadar sin. Agus ansin is féidir leat bogadh ar aghaidh. Arís, rang 15 nóiméad, 20 nóiméad a bheinnse ag moladh ach arís, tá sé suas agaibh féin. So. Tá's agam go n-oibríonn sé sin mar oibríonn sé le mo rang féin agus tá mé ag obair i scoil Ghaeltachta faoi láthair ach fiú amháin nuair bhí mé ag obair i scoil Bhéarla ag múineadh Gaeilge go rangannaí ardleibhéal agus gnáthleibhéal d'oibrigh sé seo. Arís mar dúirt mé ag an tús tógfaidh sé b'fhéidir dhá rang nó trí rang é seo a chur i bhfeidhm go héifeachtúil. Beidh b'fhéidir beidh cuid de na daltaí nach dtabharfaidh aon aird air ar dtús ach tar éis píosa beidh siad uilig tuigfidh siad go bhfuil níos mó, go bhfuil tairbhe agus buntáistí le fáil as. Cuir i gcás, múineadh gramadach sa mbaile nó múineadh gramadach sa rang ar an lá is fearr, tá sé, is dúshlán ann féin atá ann. Ach arís, goil thríd nótaí gramadaí ag iarraidh iad a mhíniú ar líne, tá sé an-an-deacair. So tógfaidh muid céimeanna comparáide na haidiachta mar shampla. An rud a bheinnse a mholadh anseo ná go bunúsach pictiúr beag a speáint dhóibh. Tá Maggie mór, tá Lisa níos mó ach is é Homer an duine is mó. Ar an bpointe tá's acu céard a chiallaíonns céimeanna comparáide na haidiachta. Fiú amháin muna dtuigeann siad an téarmaíocht atá bainte leis, tuigeann siad an smaoineamh atá taobh thiar dhó. So, Is féidir leatsa, mar mhúinteoir, dhá shampla nó trí shampla eile a dhéanamh leob ar líne ar do rang Teams agus ansin na nótaí a thabhairt dhóibh. Tá na nótaí ansin, tá siad briste síos ar bhealach an-simplí, déarfainnse leob na nótaí sin a dhéanamh amach ina gcóipleabhair féin nó ar flashcards agus ansin ina dhiaidh sin, nuair atá sé sin déanta acu, tá tasc simplí anseo, curtha suas a'msa agus é sin a dhéanamh ag baile. An chéad rang eile, chéad rang Gaeilge a bheadh a'dsa leo, bheadh tú ag dul tríd na freagraí. So má tá Cáit ansin nach bhfuil an obair déanta aici, beidh sé an-an-soiléir a'dsa mar mhúinteoir an bhfuil an obair déanta a'd or not. Is féidir leat a rá freisin leob peictiúr a sheoladh isteach chugat ar chat nó ar assignments. Arís, siod rudaí tá's a'm atá éifeachtúil, tá's a'm go n-oibríonn siad. Cén fáth? Rinne mé féin iad, is rinne mé triail iad. Arís, is féidir iad a úsáid le chuile ábhar, ní amháin Gaeilge, chuile ábhar beo agus déanann mé seo le mo rangannaí staire freisin. An sraith pictiúr cuir i gcás. arís, is féidir linn an teicneolaíocht a úsáid anseo. Is ní gá go mbeidh tablets acu, is féidir leo breathnú ar a bhfón póca cliste s'acu féin. So, ehm, an sraith pictiúr seo, ehm, an ceann sin, Aintín i Nua-Eabhrac. So an tasc ná, Scríobh amach script don phictiúr seo. Déan cinnte go bhfuil dhá nó trí abairt a'd do chuile phictiúr. Ansin, faigh do fón póca agus déan taifeadadh fuaime ort féin agus tú ag léamh an méid atá scríofa a'd. Is cleachtadh iontach é seo, guys, don scrúdú béil agus don rud scríofa. Now, má tá ardleibhéal a'd, ardleibhéal Sorry, má tá ardrang a'd, Bliain a 6, an séú bliain. Is féidir linn beagán craic freisin a bheith a'inn leis seo. So, rinne siad físeán le fáil ar YouTube do na sraitheanna pictiúr ar fad agus tá link ansin do cheann amháin. anseo. Arís, tá focla móra Béarla ann, b'fhéidir nach dtaitneodh le chuile dhuine, ach tuigfidh siad gur féidir leo beagáinín craic a bheith acu leis. So, tar éis dhóibh breathnú ar an bhfíseán seo, abair leo, b'fhéidir, gan na focla móra a chur isteach ann, ach b'fhéidir scéal grinn a chur timpeall ar an sraith pictiúr, in áit a bheith chomh dáiríre i gcónaí. So, go bunúsach, rud atá mé a rá libh,

Agus arís, guys, bhuel, is dóichí, know your audience mar Bhéarla, níl tú ag iarraidh go mbeidh tuismitheoirí ag glaoch isteach ag gearán, ach look it, má tá sé ar YouTube, gheobhadh siad é féin ar aon nós. Déan é sin, beidh beagán craic acu leis, chuile sheans na buachaillí go háirithe, déanann siad a gceann féin agus beidh spraoi acu leis.

Ní fheicim ceist, tá ceist amháin anseo a Cholm go mbeidh mé ag iarraidh é a fhreagairt. Cé mhéad ranganna beo a bhíonn agat i rith na seachtaine? Sin ceist a tháinig isteach ansin. Faoi láthair, cuirim i gcás, Ardleibhéal Gaeilge, trí rang in aghaidh na seachtaine ach. Nuair a bhím ag inseacht do mo chairde nach mbíonn mo chuid ranganna níos mó ná 15 nóiméad ar fhad, ceapann siad go mbíonn mé ar an doss, ach ní bhíonn. Ní fheicim ciall ar bith ranganna níos mó ná 25 nóiméad. Só, trí rang in aghaidh na seachtaine, 15 nóiméad, 20 nóiméad, sin an rang fada. Yeah. A Cholm, just rud eile a ritheann liom ansin, nuair a bhíonn tú ag caint, nuair a bhíonn tú ag caint ar daltaí b'fhéidir ag déanamh taifead orthu féin agus mar sin de, just suíomh amháin agus b'fhéidir a bheas suas daoine eile fosta, ná an suíomh Vocaroo, níl fhios agam b'fhéidir gur chuala roinnt daoine ar sin, ach tá sé an-simplí le húsáid. You know, fiú dá mbeadh an múinteoir ag iarraidh aiseolas ó bhéal a thabhairt do dhaltaí, Is féidir leo dul ar an suíomh seo, Vocaroo, agus brúnn siad ar an chnaipe dearg agus ansin just déanann siad taifeadadh air agus ansin ag an deireadh just tugann siad nasc beag don duine agus níl le déanamh ach é a chóipeáil agus é a ghreamú isteach so cur i gcás i Teams nó Google Classroom nó cibé rud agus tá sé an-úsáideach don mhúinteoir má tá siad ag iarraidh you know

in ann OneNote agus Teams a shinceáil ach cruthaíonn sé níos mó fadhbanna agus ní dóigh liom gur fiú é. Tá mé ag ceapadh go bhfuil níos mó daoine ag imeacht ó OneNote agus fanacht le Teams, go bhfuil i bhfad níos mó féidearthachtaí leis.
Yeah, iontach, iontach ar fad, a Colm. Míle buíochas as sin. Right, so tá muid ag dul a bhogadh ar aghaidh go dtí an chéad mhír eile anois agus Táim ag dul é seo a chomhroinnt libh. So an chéad mhír eile ar an chlár anois ná go bhfuil muid ag dul a fhéachaint ar físeán gearr ó Folens Homework Space. So sin ardan nua ar líne atá ag Folens. So má thugann sibh cúpla soicind domh agus táim ag dul é sin a chomhroinnt libh anois.

Maith go leor so sin píosa eolais faoi Folens Homework Space agus is féidir teacht ar tuilleadh eolais i dtaca le sin ar a suíomh idirlín. Anois, tá muid ag dul a bhogadh ar aghaidh anois go dtí an chéad chainteoir eile agus an chéad chainteoir eile atá againn ná Joy Uí Mhurchú

cúpla nod atá agam maidir le conas Teams a úsáid go héifeachtach agus tá súil agam go mbeidh cúpla rud deas ann daoibh go mbeidh sibh in ann úsáid a bhaint as amárach. So mé féin Joy Uí Mhurchú, tá mé mar phríomhoide ar Choláiste Pobail Fóla in iarthar Bhaile Átha Cliath. Is scoil nua muid, scoil Bhéarla, is mór an trua agus táimid tosaithe le bliain a haon. Bhí mé mar phríomhoide ar Ghaelcholáiste Coláiste de hÍde i dTamhlacht ar feadh na blianta fada. Tá mé mar chuid de foireann teicneolaíochta san ETB is cóngaraí dúinn, sé sin i mBaile Átha Cliath, agus déanann muidne traenáil ar na céadta múinteoirí agus daltaí maidir leis an teicneolaíocht. So tá roinnt mhaith traenáil déanta againn maidir le Teams ar dhaltaí agus ar mhúinteoirí agus is múinteoir matamaitice agus eolaíochta mé chomh maith, so tá mé fós i mbun na heolaíochta agus na matamaitice. Cuirfidh mé anseo mo sheoladh ríomhphost. suas ansin má tá rud ar bith a ritheann leat, tá lán fáilte romhat ríomhphost a chur chugam ina dhiaidh seo nó más maith leat teachtaireacht a chur chugam ar Twitter. So bhris mé an cur i láthair suas i dtrí chuid, díreach an chéad chuid, conas cruinniú a chruthú go sábháilte i dtreo is nach mbeadh aon aon duine sa bhreis ag teacht isteach ar ar an cruinniú leat. cuid eolas ar conas Microsoft Forms a úsáid chun an saol a dhéanamh beagáinín níos éasca ort. Agus ansin ag úsáid breakout rooms, sin rud nua díreach ar Microsoft Teams is dócha, mí Eanáir agus tá físeán beag agam ar conas na breakout rooms a úsáid ach an-fhiúntach ar fad don don obair ghrúpa agus go háirithe nuair atá tú greamaithe leis an scáileán don lá ar fad. Bíonn sé deas sos. beag a thógáil. So díreach Microsoft Teams 1, so i dtreo is go mbeidh an rudaí chomh éasca ort mar mhúinteoir agus tú ag úsáid ag baint úsáid as Microsoft Teams, tá mé ag moladh na rudaí seo duit. So déan cinnte go bhfuil cuntas Microsoft Office ag gach duine. Má tá Google nó cuntas éigin eile ag na daltaí, ní bheidh na féidireachtaí céanna acu, a haon, agus ní bheidh an smacht chéanna agatsa ar do chruinniú agus beidh deacracht má tá daoine sa bhreis ag iarraidh teacht isteach. Má tá VSware, má tá do scoil ag úsáid VSware, tá siadsan in ann cuntas Microsoft a chruthú do gach dalta, ní thógann sé ach cúpla nóiméad orthu agus gearrann siad costas euro nó dhó in aghaidh an dalta agus bíonn na féidireachtaí ar fad ag an dalta. Is cuma cén device atá in úsáid agat, tá mise ag úsáid Teams ar cúpla device éagsúil, déan an aip a chur ar an device agus beidh níos mó féidireachtaí agat agus beidh gach rud agat san áit chéanna. Agus má tá tú in ann ar chor ar bith is dócha go tá rialacha ag na ETB éagsúla ó thaobh conas cén duine go bhfuil cead acu ach má tá tú in ann do team féin a cruthú le haghaidh na rangannaí atá agat tá gach rud le chéile agat, tá an t-eolas ar fad le chéile agat agus tá Tá na daltaí an-shásta mar tá an t-eolas ar fad ansin do na daltaí. So tá muidne ar an Microsoft Teams faoi láthair agus bhí an-chuid ríomhphostanna sa chéad seachtain maidir le tuismitheoirí ag lorg eolas ach tá gach rud istigh sa Teams so tá siad, beidh orthu teacht suas le leithscéalta difriúla seachas nach bhfuil siad in ann teacht ar an eolas sa Teams. So nuair atá tú ag ullmhú do ghlaoch Teams tá just seo na symbol a thiocfaidh orthu nuair atá tú istigh sa ghlaoch. So tá tú in ann féachaint ar, breathnú ar chuile dhuine againn atá sa ghlaoch agat. Tá tú in ann a shocrú go bhfuil daltaí in ann a lámh a chur in airde seachas a bheith ag béicíl ort. Sin an symbol don chat. Tá saghas cuma aisteach ar an symbol don breakout rooms ach tiocfaimid ar ais chuige sin, sórt ar nós bosca taobh istigh de bosca. Na gnáth symbol ansin chun scáileán a roinnt agus má bhrúnn tú ar an trí cnaipe beag, tiocfaidh tú ar na féidearthachtaí eile atá ann do Teams. So, ceann atá an-deas ar fad, má fheiceann sibh ansin, ná Gallery. So, má bhrúnn tú ar Large Gallery, gheobhaidh tú pictiúr de gach duine, gach duine a bhfuil an ceamara ar siúl acu. So, má tá sé mar pholasaí sa scoil agat go bhfuil ar na daltaí a ceamaraí a chasadh ar siúl, má bhrúnn tusa ar, large gallery feicfidh tú gach dalta agus agus iad ann so tá agus beidh tá féidearthachtaí breise ag tarlú ag deireadh na míosa go mbeidh níos mó níos mó feidhme ansin go mbeidh tú in ann breathnú ar chuile dhuine agus eolas a roinnt so is fiú go mór sin a dhéanamh. Tá brón orm, níl sé ag dul ar aghaidh dom. Ó tá anois, gabh mo leithscéal. So chun cruinniú, chun cruinniú a eagrú i d'fhéilire. So an bealach is tapúla chun dul agus cruinniú a eagrú ná dul isteach sa féilire i Teams an-éasca ar fad. So díreach bheinn ag moladh duit sula dtéann tú ag roinnt ag déanamh cruinniú le do chuid scoláirí. Má bhrúnn tú ar Meet Now, tá tú in ann cruinniú a dhéanamh um, leat féin agus tá tú in ann rudaí agus más maith leat taifead a dhéanamh má dhéanann tú Um, Meet Now, beidh tú in ann teacht ar sin. So, rud an-tábhachtach ar fad, nuair a dhéanann tú, nuair a ullmhaíonn tú cruinniú le do chuid scoláirí, nuair a théann tú isteach sa féilire, má bhrúnn tú ar Meeting Options, tá tú in ann srian mhór a chur ar na féidearthachtaí atá ag na daltaí istigh i do, i do chruinniú. So, díreach, taispeánfaidh mé duit céard, céard iad na féidearthachtaí. So, má tá tú ag iarraidh an forseomra nó an lobby a chur ar siúl, um, beidh tú in ann díreach go mbeidh tú féin in ann dul tríd an forsheomra má tá múinteoir ag déanamh múinteoireacht leat tá tú in ann iad sin a roghnú chomh maith. Seachas é sin, gach dalta atá ag iarraidh teacht isteach ag an gcruinniú leat, ní bheidh cead acu seachas go dtí go ligfidh tusa dóibh é sin a dhéanamh. So, ní ligeann tú d'aon duine dul thar an forsheomra, Tabharfaidh sé eolas duit faoi daoine ag teacht agus ag imeacht ón gcruinniú agus ansin tá tú, má dhéanann tú cinnte ach gur díreach gur tú féin atá ag déanamh an chur i láthair, déanfaidh sé sin an saol níos éasca duit mar tugann sé sin na ceaduithe duitse amháin agus ní féidir le daltaí iad féin a chur ag caint, ní féidir leo tusa a chur amach ón gcruinniú, tá siad srianta go hiomlán leis na féidearthachtaí atá acu sa chruinniú. agus ansin is féidir leatsa an cinneadh a dhéanamh an bhfuil tú ag iarraidh go mbeadh na daltaí ag caint, an é an chaint i rith an chruinniú nó an bhfuil tú chun díreach mute a chur orthu agus don chéad cupla nóiméad agus tú ag míniú rud. So tá díreach, má fheiceann tú ansin, feicfidh tú na saghas na féidearthachtaí atá ann. So más tusa a d'eagraigh an cruinniú nó más tusa an duine atá ag déanamh cur i láthair, tá gach féidearthacht ann sa chruinniú Teams. Na daltaí, má, beidh siadsan ag teacht isteach chugat mar attendee agus mar a fheiceann tú ansin, tá siad in ann caint, má thugann tú cead dóibh, tá siad in ann dul isteach sa chat ach níl siad in ann cur isteach ar aon duine eile sa chruinniú agus níl siad in ann aon duine a bhaint ón chruinniú mar cinnte sin deacracht a bhí againn sa scoil um, an tseachtain seo caite go dtí go raibh na rudaí seo ar fad curtha i bhfeidhm, bhí cúpla duine agus iad ag baint Baint an-taitneamh as daoine a chur as a gcuid cruinnithe. So, díreach má tá na rudaí sin ar fad faoi ghlas agat beidh an saol i bhfad níos éasca ort féin. So, díreach anois ag úsáid Microsoft Forms mar chuid de Microsoft Teams. So, tá tú in ann saghas na foirmeacha seo a thabhairt amach, a ullmhú do na daltaí. agus tá dhá bhealach agat chun chun na foirmeacha a dhéanamh so má tú ag iarraidh just ceist tapaidh a chur ar daltaí sa chat má tú ag iarraidh díreach fáil amach an bhfuil an obair bhaile déanta agat conas mar atá tú ag mothú inniu an dtaitníonn an ábhar seo leat má bhrúnn tú sa chat ar an trí chnaipe tiocfaidh rud suas ar ar ar a dtugtar Polly agus tá sin an-simplí, an-éifeachtach agus ní úsáideann sé mórán den Wi-Fi. Má dhéanann tusa iarracht Forms a thosú agus an cruinniú ar siúl agat, like, tá an féidearthacht sin ansin, tá tú in ann brú ar an trí cnaipe agus Forms a oscailt, ach titfidh an glaoch ort. Tá sé róthrom ar an Wi-Fi agus aon uair a bhain mé triail as, bhí ort, bhí orm tús a chur leis an glaoch arís. So, má tú ag iarraidh ceist tapaidh a chur sa chat do na daltaí, Polly, An bealach, an ceann is fearr duit agus an-éasca go leor le n-úsáid. So, má tú ag iarraidh scrúdú a chur ar do chuid daltaí, nó níos mó eolas a fháil ó na daltaí, ó do chuntas ríomhphost, is féidir leat teacht ar na foirmeacha agus tú ag brú ar an naoi spota le chéile agus foirm a chruthú ansin. Má tá foireann agat, má tá team agat le do rang, má bhrúnn tú ar an móide ar na cnaipí, Má bhrúnn tú ar an móide, tabharfaidh sé sin duit Forms agus tá tú in ann Forms a chruthú istigh ansin. Now, ó mhí Mhárta seo caite, tá feabhas ollmhór tagtha ar na foirmeacha agus tugann siad an-chuid eolas duit, tugann siad an-chuid roghanna duit. So, gnáthcheann, ag iarraidh, má tá tú ag iarraidh cúpla rogha a thabhairt do na daltaí, má tá tú ag iarraidh scrúdú a thabhairt dóibh, Má tá tú ag iarraidh go ndéanfaidh siad giota téacs a scríobh duit, is féidir leat ceist mar sin a roghnú. Má tá tú ag iarraidh go ndéanfaidh siad rátáil, so tugann sé seo, tá tú in ann é sin a eagrú mar réalta nó mar scála, agus uaireanta is dócha go mbeidh sé sin úsáideach más rud é go raibh tú ag lorg, b'fhéidir, scrúdú staire agus tú ag lorg dáta so sin na féidearthachtaí atá ann don foirm. Now tá neart ann is dócha chun do shaol a dhéanamh níos éasca, más féidir is cóir duit a bheith cinnte má bhrúnn tú na settings a dhéanamh agus sula, so nuair a bhrúnn tú ar share, sula ndéanann tú an rud a roinnt tabharfaidh sé an t-eolas duit, so má tá tú ag tabhairt quiz do na daltaí tá tú in ann é a shocrú go bhfaighidh siad na torthaí láithreach agus ní gá duit fiú an aiscothú sin a thabhairt dó. Now, nuair atá an fhoirm agat, má tá tú ag iarraidh a chinntiú nach mbeidh ach daltaí ó do rang ag úsáid an nasc, tá tú in ann é sin a chur isteach. Déan cinnte go déanann tú taifead ar an ainm. Rinne mé foirm álainn a roinnt le mo chuid daltaí Bliain 1 roimh na Nollag agus rinne mé dearmad ar an chuid sin agus ní raibh mé in ann, bhí orm an rud ar fad a chur ar ais chucu agus b'fhéidir gur mhaith leat eolas, b'fhéidir freagra amháin a bhailiú ó gach dalta nó b'fhéidir go n-oirfeadh sé duit níos mó ná freagra amháin a bhaint ó gach dalta. Tá tú in ann an fhoirm a eagrú fiú, d'fhéadfadh tú an fhoirm a dhearadh agus tú ag obair leat ar an Luan agus níl an rang agat go dtí an Chéadaoin nó cibé rud, tá tú in ann dátaí agus dátaí agus am a chur leis. I dtreo is go mbeidh fáil ag na daltaí air ag an am sin amháin agus dá mbeifeá, má tharlaíonn sé riamh go bhfuil na vacsaíní ar fad imithe timpeall agus go bhfuilmid ar ais i rangannaí agus nach bhfuil daltaí breis is méadar óna chéile, dá mbeadh tú ag cur scrúdú orthu sa rang, tá tú in ann shuffle questions a dhéanamh i dtreo is go mbeadh uimhir a haon difriúil ag duine amháin ag an duine eile, dá mbeadh siad ag iarraidh cóipeáil óna chéile, nach bhféadfaidís, go mbeadh ceisteanna difriúla acu, go mbeidh siad in ord difriúil agus go mbeadh na freagraí in ord difriúil chomh maith más ceist ilroghnach é. So tá an-chuid féidearthachtaí ansin i Microsoft Teams má théann tú sa Forms má théann tú ag súgradh leis. So tar éis do na daltaí a chuid oibre a dhéanamh tugann sé an-chuid eolais duit. So sa cheann seo ag brath leat cé mhéid dalta a rinne fhoirm a chomhlíonadh duit, cé mhéid am a thóg sé orthu a dhéanamh agus ansin deir sé leat má tá an foirm fós ar siúl nó más rud é go bhfuil sé múchta agat agus tabharfaidh sé pie chart duit ag brath ar na freagraí atá agat. Now rud an-luachmhar ar fad atá ann ná má deireann tú open in Excel gheobhaidh tú scarbhileog agus na freagraí ar fad agat mar scarbhileog agus an t-eolas a bhailítear, cén t-am a thosaigh agus a chríochnaigh mo dhuine, iad an ríomhphost atá ag an dalta, ainm an dalta, an freagra a thug siad agus tá tú in ann, nuair atá tú á shocrú, tá tú in ann pointe a thabhairt do gach freagra. So mar sin beidh grád agus céatadán tugtha do na daltaí agus iad tar éis dóibh an rud a dhéanamh. Ok, so tá an ceann sin an-úsáideach ach an t-uafás féidearthachtaí ann agus ná bain triail as agus tú i lár glaoch Teams mar titfidh an glaoch ort. So just rud tapaidh eile díreach a tháinig sé seo chun chuig Microsoft Teams ansin i lár mí na, mí, mí Nollag ansin ag baint úsáide as Breakout Rooms agus tá siad go hiontach ar fad don obair ghrúpa. So, obair ghrúpa, tá tú in ann cur i láthair ghrúpa a dhéanamh, tá tú, más rud é bhfuil tú ag iarraidh go mbeadh na daltaí agus ag déanamh plé sa ghrúpa agus iad b'fhéidir ag déanamh piarmheasúnú agus ag tabhairt aischothú, tá sé an-an-úsáideach ar fad agus tugann sé sos duit féin ó bheith ag caint leo. So, an-an-shimplí. Nuair a bhreathnaíonn tú agus tú istigh sa ghlaoch ar Teams, Feicfidh tú an siombail seo, bosca beag taobh istigh de bhosca níos mó, agus nuair a bhrúnn tú ar seo tugann sé an t-eolas ar fad duit. Tá sé an-an simplí. So tá tú in ann um, ligint do Microsoft Teams an na, na breakout rooms a chruthú duit agus na daoine a chur isteach ann. Nó seans má tá rang faoi leith agat seans nach mbeidh tú ag iarraidh go mbeadh duine amháin leis an duine eile agus tá tú in ann na grúpaí a roghnú go rachaidís isteach ann. So tugann sé, so nuair atá tú tar éis na breakout rooms a chruthú, seo an radharc a bheas agatsa. So má tá tú ag iarraidh seiceáil isteach le, leis an, leis an duine seo, leis an seomra seo, tá plé páipéir éigin ann, tá tú in ann, díreach open a bhrú agus téann tusa isteach agus tá tú in ann seiceáil a dhéanamh ar an obair atá ar siúl ag na daltaí is féidir agus tugann sé eolas duit is ag am ar bith is féidir leat seomra sa bhreis a chur ann más rud é go raibh tú ag iarraidh duine sa bhreis a chur ann agus ní gá duit ach an cnaipe a bhrú chun an rud ar fad a dhúnadh agus tiocfaidh gach duine ar ais chuig chugatsa sa seomra mór. Now más maith leat Uaireanta bíonn gá dúinn nod a thabhairt do na daltaí ó thaobh céard ar mhaith leo ar go mbeadh tú ag iarraidh bualadh leo. Brúnn tú ar na trí spotaí arís anseo agus tabharfaidh sé deis duit fógra a dhéanamh leis na daltaí. So más maith leatsa más maith leat teachtaireacht a thabhairt chucu ag rá cé mhéid am atá fágtha, tiocfaidh sé sin suas ar scáileán chuile dhuine atá sna grúpaí. So tá sin an-úsáideach ar fad. Now tá físeán agam anseo agus déanfaidh mé mo dhícheall an físeán a thaispeáint, súil agam go n-oibreoidh sé, so tabhair second. Ní thógann sé ach nóiméad go leith agus tugann sé saghas achoimre ar Teams, ar an gcuid sin.

Tá súil agam go raibh sin fiúntach daoibh mo leithscéal faoi deacrachtaí a bhí agam fadhb an scáileán a roinnt ansin. Seo mo cheathrú glaoch um ar físeán inniu so seans go bhfuil an ríomhaire bréan díom faoin am seo so má tá ceist ag duine ar bith.
Go raibh míle maith agat. Sin ar dóigh ar fad leideanna tábhachtacha ansin dúinn ar fad, gan amhras, agus neart féidearthachtaí ansin fosta agus eolas tábhachtach fosta maidir leis na socrúcháin agus mar sin de. Chonaic mé ceist amháin a tháinig isteach ansin, ceist amháin, an oibríonn na forms ar Teams? Sin ceist a chuir duine amháin ansin.
Oibríonn cinnte nuair atá tú istigh sa team má bhrúnn tú nuair atá tú istigh sa team má bhrúnn tú an cnaipe plus osclóidh sé foirm duit agus gheobhaidh tú na féidearthachtaí ar fad ansin agus fiú is féidir leat a shocrú cén uair gur mhaith leat an fhoirm a roinnt leis na daltaí nó an chuid eile den fhoireann. Tá sé an-an éasca ar fad.
Ceist eile ansin, sin maidir leis na breakout rooms, an féidir duine a bhogadh ó sheomra go seomra? Is féidir, cinnte. Má bhrúnn tú, tá trí spota in aice leis an breakout room agus ní gá duit ach dul isteach ansin agus duine a bhogadh ó áit amháin go dtí an áit eile. Tá sé an-éasca le déanamh. Agus just ceist amháin eile, an bhfuil bealach éasca, an bhfuil bealach éasca chun aiseolas ó bhéal a chur le assignments ar Teams?
Níl faoi láthair, go bhfios dom, ach tá siad ag caint go mbeidh an féidireacht sin ann ag deireadh na míosa seo nó i lár na míosa seo chugainn. Mar bhí muid ag caint ar Microsoft, sin, úsáidimid féin Schoolwork inár scoil, i scoil iPad sin chun aiseolas a thabhairt ó bhéal mar ní oibríonn sé, ní oibríonn sé le Teams so sin an, yeah, sin atá muidne ag déanamh faoi láthair but beidh athrú air go luath, go bhfios dom.
Agus rud a b'fhéidir a luaigh mise níos luaithe ansin maidir le Vocaroo, like sin b'fhéidir bealach thart air, mar is féidir nó leis an múinteoir b'fhéidir dul dul chuig an suíomh vocaroo.com agus you know má má bhrúnn siad ar an cnaipe ansin is féidir leo labhairt isteach agus ansin Is féidir leat nasc, tugann sé nasc le Twitter, é sin a chomhroinnt agus é sin a chur isteach sa bhocsa aiseolais ar Teams. So sin b'fhéidir bealach thart ar sin. So bhain mise triail as agus sílim go bhfuil sé úsáideach ansin. Is tá sin maith an bealach eile thart fosta, má tá daltaí ag iarraidh rud éigin a thaifeadadh, so sin b'fhéidir leid bheag ansin.
Cinnte, tá rud amháin eile, just, yeah, tá rud amháin eile a úsáidim féin just mar mhúinteoir mata, tá aip ann darb ainm Explain Everything agus tá tú in ann scríobh ar an scáileán agus deineann sé taifead ar do ghuth, so má tá tú ag iarraidh míniú beag a thabhairt le léaráid do dhalta agus deineann sé taifead ar an rud mar fhíseán agus oibríonn sé go breá le Teams nó le Google Classroom, sé an-éasca ar fad.
Iontach ar fad. Tá a fhios agam go bhfuil cúpla ceist eile ansin ach tá muid faoi shrianta ama so ar an drochuair níl an t-am againn gach ceist a fhreagairt ach go raibh míle míle maith agat arís a Joy. Tá mé réidh, go raibh míle. Genius ar fad. Ok so tá muid ag dul a bhogadh ar aghaidh anois go dtí an mhír deireanach anocht agus Tá mé ag gabháil a iarraidh ar Thomás Rua a scáileán a chomhroinnt linn anois agus beidh sé ag caint linn i dtaca le Kahoot. Má tá Kahoot agat ar an aip ar do fhón is féidir leat é sin a úsáid nó sin go bhfuil suíomh eile kahoot dot it. Seans b'fhéidir cluiche beag a imirt anois. So iarrfaidh mé ar Thomás theacht isteach anois.
Go raibh míle maith agat ansin Shane. A chairde, tá fáilte romhaibh anseo anocht. Is iontach an onóir domsa a bheith i láthair anocht ag tabhairt caint beag daoibh ar Kahoot. Cosúil libh ar fad, an Márta seo caite ní dóigh liom go raibh mórán eolas agamsa ar Kahoot, nó Zoom, nó Teams, nó aon rud mar sin agus an méid atá foghlamtha ag daoine chun a gcuid oibre a choimeád ar an mbóthar am i láthair na huaire tá sé dochreidte ar fad. So tá mé chun an Kahoot seo a thaispeáint díobh. Go bunúsach is, is, is slí measúnú a dhéanamh ar líne agus le, le suíomh idirlín in slí idirghníomhach. Sé an rud leis just roimh go dtosnaím in aon chor, níl mé ag fáil aon airgead ó Kahoot chun é seo a thaispeáint díobh. agus seo rud a chabhraigh go mór liomsa mar Feidhmeannach le Gael Linn. Oibrím mar Feidhmeannach le Gael Linn i gceannas ar scéimeanna difriúla Gaeilge timpeall na tíre agus cosúil libh féin, in Mí Márta seo caite bhí feidhmeanna againn ár chuid oibre a dhéanamh agus bheartaíomar Kahoot a úsáid chun Tráth na gCeist a dhéanamh ar líne le scoláirí timpeall na tíre, scoláirí bunscoile. So, tá mé chun mo scáileán a roinnt libh anseo anois chun an rud a thaispeáint. So, tá mé chun tosnú in, in uh, Google é féin. So, chíonn sibh Google ag teacht suas anseo. So, má dhéanann sibh Googling ar Kahoot, tiocfaidh dhá rud suas mar seo. An chéad rud anseo ná Play Kahoot, so sin do dhuine éigin atá ag imirt i gcluiche eile, nó an dara cheann anso ná Kahoot Learning Games Make Learning Awesome. So má bhrúann sibh ar an gceann sin, tiocfaidh sibh ar an leathanach seo. So tá an-chuid rudaí anso, but tá an-chuid den suíomh seo deartha chun cabhrú le múinteoirí i láthair na huaire. So, tá mé chun síniú isteach a dhéanamh anseo ar Log In. So, tá dhá chuntas agamsa fé láthair anso. Tá mé chun mo cheann bunúsach, seo ceann a chruthaigh mé inniu, le taispeáint daoibh just má dhéanann sibh clárú. So, tiocfaidh sibh ar seo. Dá mba rud é nach raibh sibh anso cheana féin, gheobhaidh sibh Sign Up a úsáid anso ar bun an leathanaigh agus cuntas saor in aisce a chruthú. Now, leis an gcuntas saor in aisce, ní bhíonn ach méid áirithe roghanna agaibh maidir leis an suíomh é féin. But tá mé chun dul isteach anseo mar duine éigin nua, cosúil le cuntas go gcruthódh sibh féin. So tagann sibh isteach anseo agus tá rogha agaibh anseo suas ag barr an scáileáin ná Create. So gheobhaidh sibh quizzes nó. am, just tá mé chun dul isteach anseo arís go dtí create anseo. Tá sibh in ann am quizzes a chruthú anseo. So, gheobhaidh sibh é seo a úsáid chun measúnú a dhéanamh ar ábhar éigin b'fhéidir roimh rang a thabhairt agus ansin ceann eile a dhéanamh i ndiaidh rang a thabhairt agus am an difríocht nó an méid eolas a a fuair na páistí nó a fuair na scoláirí ón rang sin am a mheas. So, gheobhaidh sibh aon rud a chur isteach anseo. am cad as Tomás Rua. Tá mé just chun é seo a thaispeáint daoibh. So tá sé chomh éasca seo am ceist a chur isteach air agus ansin gheobhaidh sibh íomhá a chur leis. So má théim isteach go dtí an image library anso agus má lorgaím rud éigin, is cuma cad, gheobhaidh tú aon am cuardú a dhéanamh istigh anso. So má just má bhainim úsáid as football ar thriail anso tiocfaidh roghanna suas anso le football ann and gheobhaidh tú ceann a roghnú nó pé rud mar sin. So just má théann tú isteach dtí'n image library aon image a phiocadh cuireann sé an image isteach anso agus ansin cuirfidh tú roghanna ann. So you know tá mé just chun cúpla rogha a chur isteach anseo Corcaigh mar rogha um, gheobhaidh mé Port Láirge a chur isteach mar rogha uh, gheobhaidh mé uh, Baile Átha Cliath a chur isteach mar rogha agus an mhí. So, is cuma cad a bhíonn istigh anseo, and then deireann tú leis an ríomhaire cad é an ceann ceart. So, cuireann tú tick ansin leis an gceann sin, sin an, sin an cheist déanta. Now, gheobhaidh tú, anseo, gheobhaidh tú méid áirithe ama a thabhairt don scoláire an cheist sin a fhreagairt. So, má tá sé beo, ní thugaim, ní, ní thugaim níos mó ná fiche soicind dóibh mar go mbíonn siad ag cuardú ar Google taobh thiar nó ag déanamh ag déanamh, tá tú ag lorg really an an eolas atá acu ag an bpointe seachas go raibh siad ar Google nó tríd na leabhair chun é a fheiscint. Gheobhaidh tú aon luach a chur ar aon ceist ansin, fágaim ag míle ag míle pointe ag gach aon ceist agus faigheann na daoine a freagraíonn an ceist sin níos tapúla níos mó den míle pointe sin. Taispeánfaidh mé sin duit i gceann soicind. So sin ceist amháin atá déanta. Gheobhaimid ceist eile a chur isteach mar ceist a dó, quiz arís anseo nó aon rud gur mhaith libh. Cífidh sibh anseo go bhfuil tá marc beag sna cúinní sin, sin don don dos na daoine a íocann níos mó. Déarfaidh mé libh fén íocaíocht a bhaineann leis i gceann soicind, but táimid ag baint triail as an gceann saor in aisce fé láthair. So má théann tú isteach arís agus an dara ceist a dhéanamh, deineann tú an rud arís. Now, an luach atá leis seo, gheobhaidh tú dul síos anseo go dtí an Question Bank atá anseo ar an taobh, ar an taobh clé. Má théann tú isteach go dtí an Question Bank, gheobhaidh tú aon rud a lorg anseo. So má lorgaím fiú amháin um i nGaeilge, gheobhaidh mé uh just dá mba rud é go raibh aon cheist leis an focal peile ann. OK, so bróga peile. Chífidh sibh anseo go bhfuil daoine tar éis quizzes a dhéanamh cheana féin agus tá, ceisteanna ann agus iad i nGaeilge. So tá roinnt de seo leagtha amach i nGaeilge. Tá roinnt daoine eile tar éis Kahoots nó quizzes i nGaeilge a dhéanamh cheana féin. So sin mar atá and gheobhaidh tú dul ar aghaidh agus pé mhéad ceisteanna a chur isteach anseo agus é a shábháil ansin then. So tugann tú ainm anseo so tugann tú ainm, don quiz seo. Tá mé just chun quiz a ainmniú air fé láthair. Gheobhaidh tú description a chur isteach, gheobhaidh tú aon pictiúr a chur isteach agus tá mé chun done a dhéanamh ansin. So, fad is go bhfuil sé sin déanta, you can see validating Kahoot, tá dhá cheist ann and tá siad ag rá liom go bhfuil fadhb ann because níl mé tar éis na freagraí a chur isteach. Is cuma fé sin. Tá mé chun logáil amach ón gceann sin anois agus tá mé chun dul isteach i mo cheann féin. So seo. am, mo cheann féin a úsáidim le Gael Linn, so just caithfidh mé logging in a dhéanamh anseo arís, déanann sé logging in arís dom now ar an seana cheann, so raghaidh mé amach arís agus raghaidh mé isteach tríd an ceann eile, so seo an ceann ceart atá agam. Cífidh sibh roinnt difríochtaí anseo agus táimid ag íoc trí euro in aghaidh na míosa ar an gceann seo. So thall ar an taobh seo cífidh sibh go bhfuil méid áirithe Kahoots déanta againn. So tá 20 Kahoots ar an iomlán curtha le chéile againne anseo agus seo iad. Tá roinnt acu imeartha, created seven months ago nó created eight months ago, agus seo iad na, na spraoicheisteanna a bhí déanta ag a Gael Linn leis na scoláirí. Tá mé chun ceann a thaispeáint, so má bhrúnn tú ar ceann, now, tá, tá cúpla rud le seo, gheobhaidh tú, just raghaidh mé isteach an chéad uair, and cífidh sibh anseo, Seo an spraoicheist agus na ceisteanna ar an taobh dheis. But díreach ar an taobh eile ansin, share Kahoots. So dá mba rud é go raibh cuntas ag duine éigin anso sa seomra, is féidir liomsa é sin a roinnt. So má lorgaím Tomás Rua ansin arís, más féidir liom é a litriú i gceart, cífidh sibh anso, Tomás Rua haon trí ceathair. Sin an cuntas eile a bhí in úsáid againn cúpla nóiméad ó shin agus is féidir liomsa an tráth na gceist seo a roinnt leis an duine eile agus é sin a bheith ar siúl acu siúd gan aon obair a dhéanamh air. But anois, táimid chun ehm, just triail a bhaint as seo, táimid chun play a bhrú. So i ndiaidh dúinn an tráth na gceist ar fad a chur le chéile, gheobhaidh tú play a dh'imirt anso. Now tá dhá shlí don chluiche a dh'imirt. Gheobhaidh tú é a dhéanamh anois ar an bpointe, tríd an ríomhaire nó tríd an scáileán bán ar scoil nó tríd an scáileán a roinnt díreach mar a dhéanfaidh mé i gceann soicind, nó gheobhaidh tú assign a dhéanamh. So dá mba rud é go raibh sé seo déanta agat mar meastúchán ar rang éigint inniu, gheobhaidh tú dul isteach ansin agus dáta nó spriocdháta a chur isteach, ar an quiz agus bheadh páistí in ann é seo a dh'imirt sa mbaile laistigh den méid ama sin and gheobhadh tusa na torthaí tríd do chuntas Kahoot. So, is rud éigint iontach maith é sin. Tá Kahoot úsáidte agamsa go pearsanta le Gael Linn, mar a dúirt mé, le leis an Club Cumann Lúthchleas Gael, bhailíomar trí mhíle euro oíche amháin ag déanamh quiz air. agus tá baint agam chomh maith leis an RNLI agus tá mé mar criú ar an bhád tarrthála in Heilbhic i bPort Láirge agus úsáideann an RNLI é chun meastúcháin a dhéanamh ar ár chuid scileanna ó am go ham chomh maith. But tá mé chun dul isteach anseo anois agus é a dh'imirt láithreach bonn baill so sé Teach an rud le seo so just má thugann tú soicind dó. And anois, dá mba rud é go bhfuil an aip íoslódáilte agaibh, just oscail an aip ar an nguthán anois. So, má osclaíonn sibh an aip ar an nguthán, uaireanta den chéad uair nuair a osclaíonn sibh suas é, cuirfidh sé ceist oraibh mar gheall ar cé tú fhéin agus an aois atá agat. So, ná bí buartha é sin a líonadh isteach. Ina dhiaidh sin, so tá mé chun an rud a thosnú anseo ar an, ar an scáileán. So táimid chun ah, player versus player, one to one devices a úsáid thall ar an taobh so and tá mé chun é a thosnú. Now just, tá rud éigin anseo, ní theastaíonn uaim go mbeadh an ah, go mbeadh ceol ar siúl. Múchaimid an ceol i gceann soicind. Anyway, leanfaimid linn. OK. So tá mé chun dul isteach leis an classic seo. Now, díreach tar éis an, an rud a oscailt ansin, ar an nguthán, tá sibh in ann dul isteach ann agus ehm díreach ar bun an an rud, exactly, tá daoine teacht isteach ansin, má théann tú isteach an enter pin ag bun an app ansin anois ar do ghuthán, cuir an pin isteach atá ar an scáileán anois. So sé. 1, 7, 3, 9, 5, 6. Dá mba rud é gur comórtas a bhí ansan nó gurb é an tráth na gceist a bheadh ar siúl agam i gcónaí, bheinnse ag féachaint ar an méid céanna daoine teacht isteach anso is atá cláraithe ar an nglaoch Zoom so gan dearúd a dhéanamh ar éinne agus go leor ama a thabhairt dóibh ansin teacht isteach ar an gcluiche. So tá roinnt daoine teacht isteach, tá an rogha agaibh féin teacht isteach nó gan teacht isteach, is cuma, but just taispeánfaidh sé an chumhacht atá ag baint le seo fé láthair. So fanfaidh mé b'fhéidir 30 shoicind eile just, tuigim go bhfuilimid fé bhrú ama anois. So tá roinnt daoine, tiocfaidh roinnt daoine agus is féidir le roinnt daoine eile teacht isteach. But tá mé chun an rud a thosnú now i gceann soicind. Ok so beidh an uimhir sin fós thuas ag barr an scáileáin agus is féidir le daoine teacht i dteannta linn i gceann cúpla nóiméad. But tá mé chun é a thosnú so tá orm brú ar start and cífidh sibh anseo anois now an guthán ag athrú chomh maith so tá rudaí ag teacht suas ar an ghuthán so seo an chéad cheist den quiz, ainmnigh an aisteoir seo so Cé hé an aisteoir sin? OK, tá daoine ag freagairt, cífidh sibh ansin go bhfuil 40 duine anois tar éis an rud a fhreagairt agus 20 soicind fágtha ar an taobh eile le n-é a fhreagairt. So, cífimid ansin i gceann soicind now cad a tharlóidh. And. just caithfimid fanacht an deich shoicind eile nó fiche shoicind nó pé rud atá in oiriúint agat féin a thabhairt dóibh anso. Díreach tar éis an am a bheith imithe ansin raghaidh sé. So fuair 46 i gceart ansin agus tá scór éigint faighte agaibh go pearsanta ar bhur gcuid gutháin. So sin an rud idirghníomhach fé seo agus is píosa craic é sin dos na scoláirí go mbíonn fhios acu láithreach bonn baill anois cá bhfuil siad ar an rud so. So anois, COF, pé duine é sin, tá siad ar bharr an rud, fuaireadar naoi gcéad seasca cúig pointe, in ionad an duine sa dara áit, mar gur fhreagair siad an cheist níos tapúla ná an duine sin. So, ag dul ar aghaidh go dtí an chéad cheist eile, nílimid ach chun cúpla ceist a thaispeáint daoibh. So, cé mhéad súil, sin, cé mhéad súil atá ar chuileog thí? so tá an focal méid imithe ansin so sin mo bhotún but anyway gheobhaidh sibh amach ansin but sin now níl mé chun níl mé chun leanúint ar aghaidh a thuilleadh but sin mar atá so I'm going to go skip ansin sin an méid daoine a bhfuair é so má théim isteach arís ar aghaidh an rud so tá Ali sa chéad áit anois Babó sa dara áit go raibh maith agat sa tríú áit Berbú sa ceathrú áit agus bhúr scór féin faighte agaibhse ansin ar an scáileán. Nílimid ach chun bacaint le ceist amháin eile, cén comhlacht é seo? So, tiocfaidh an ceann seo suas diaidh ar ndiaidh, an Facebook Visa, Ford nó Ryanair. Now, mar a dúirt mé, seo tráth na gceist, gheobhaidh sibhse é seo a úsáid chun aon rud gur mhaith libh a mheas i measc bhúr chuid scoláirí féin, pé ábhar scoile é nó just quiz beag ag deireadh na seachtaine nó pé rud é. But tuigeann sibh cé chomh idirghníomhach is atá sé anois. Ok, tá mé chun an rud a stopadh i ndiaidh an ceist seo now i gceann soicind. Ok, so má théimid just go dtí an soicind deireanach ansin, 46 bhfuair i gceart é, táimid ar fad i dtaithí ar seo anois and tá mé just chun brú ar end quiz anso. So Babo a bhuaigh, fair play duit Babo, so má bhrúnn tú ar end quiz i gcónaí bheadh sé seo ag an deireadh, so sa tríú áit tá Ali, sa tríú áit tá póidiam deas ann, sa dara áit ansin tá GRMA agus sa chéad áit tá Babó agus an spotsolas agus gach aon rud air agus sin mar a théann sé. So tá sé go hiontach mar sin mar ábhar ranga. Now tá mé chun just an chumhacht atá taobh thiar de a thaispeáint daoibh chomh maith. So just díreach ag an bpointe sin, má bhrúnn tú ar nílimid chun dul le play again but gheobhaimid full report a fháil. So view report. Now leis an rud so. Níl mé chun bacaint leis an report so mar tá sé chomh gearr but tá mé chun dul amach anso arís and tá mé chun dul isteach in reports. So má théann tú go dtí an taobh seo, gheobhaidh tú na reports a fháil ar tráth na gceisteanna atá déanta nó atá déanta ag an scoláire agus tá mé chun an ceann seo a phiocadh mar gur dh'imir 90 duine ann. So, má bhrúim ar an gceann so, seo spraoicheist a bhí ar siúl againne le linn an tsamhraidh. So, thuas anso, seo an summary. So, fuaireadar seasca trí fan gcéad dos na ceisteanna i gceart. Má théim isteach ar na himreoirí anseo, seo na himreoirí ar fad a dh'imir sa chluiche sin agus na scóranna a bhfuaireadar. So má bhrúim ar an gceann seo, tá Éabha agus Cillian, má bhrúim air sin, seo iad na freagraí a thugadar agus na freagraí ceart agus mícheart ann agus an méid ama a thóg sé ar na ceisteanna, a thóg sé orthu na ceisteanna a fhreagairt. So is rud éigint iontach áisiúil é agus idirghníomhach do scoláirí agus molaim daoibh é a úsáid in slí éigint más féidir. you know, proifisiúnta atá i gceist chun, mar a dúirt mé, rang nó eolas an pháiste a mheas nó mar phíosa craic leis le tráth na gceist a dhéanamh agus mar sin. Agus mar a dúirt mé, sé an chumhacht ar fad atá leis ná gur féidir le duine amháin tráth na gceist a dhéanamh agus gur féidir leo é a roinnt. So má théim isteach anseo in My Kahoots, shared with me, so tá duine éigint eile tar éis é seo a roinnt liomsa, agus gheobhaimidne dul isteach agus é sin a chur ar siúl dá mba rud é gur theastaigh uainn. So gheobhaidh grúpa daoine rudaí a roinnt eatarthu gan go mbeadh duine amháin ag déanamh an obair ar fad agus go mbeadh na hachmhainní ar fad a bhaineann leis an ghrúpa sin, go mbeidh daoine in ann iad a roinnt. So go bunúsach, sin an méid, níl mé chun a thuilleadh a rá. Tá mé fíorbhuíoch ansin as ucht an cúig nóiméad déag

b'fhéidir b'fhéidir an fón póca agus an ríomhaire nó rud éigin. Cé do bharúil faoi sin? Bíonn dhá ghléas, bíonn dhá ghléas. Chun é a dhéanamh i gceart bíonn an dhá ghléas ag teastáil. So, really bíonn an scáileán den ríomhaire nó pé rud ag teastáil chun na ceisteanna a fheiscint agus ar an taobh eile bíonn an mobile nó rud éigint uait chun na ceisteanna a fhreagairt. Ach má bhaineann tú úsáid as an. an taobh eile de. So má bhaineann tú úsáid as an assign ansin, ní bhíonn ach an guthán nó an ríomhaire ag teastáil uait len é sin a dhéanamh. Má tú, tá tú ag déanamh an rud beo, bíonn ort an dá rud, so bíonn ort scáileán a fheiscint chun na ceisteanna a fháil agus rud éigint eile a bheith agat chun iad a fhreagairt. so, you know, lasmuigh de sin. But dá mba rud é go bhfuil, go bhfuil an t-ádh libh a bheith in scoil idirghníomhach agus go bhfuil uirlisí, iPod, iPads agus a leithéid sin ag na scoláirí, gheobhadh sibh é a chur suas ar an chlár bán ar bharr an ranga agus na iPads a úsáid ansin len iad a fhreagairt. So, le scoileanna atá, b'fhéidir, áiseanna níos mó acu, tá seans chomh maith go mbeidh siad in ann é seo a úsáid mar chuid den ghnáthshaol acu chomh maith.
Iontach ar fad. A Thomáis go raibh míle maith agat ansin. Anois tá muid ag reáchtáil thar am anseo so just díreach sula gcríochnaíonn muid just d'iarr PDST Gaeilge orainn bhur n-aird a tharraingt ar shuíomh idirlín nua atá acu so seo Foghlaim Cumaisc nó Blended Learning so foghlaim cumaisc sa comhthéacs iar-bhunscoile So tá cuid mhór acmhainní maithe anseo le cuidiú le múinteoirí agus iad ag úsáid na teicneolaíochta. So cuir i gcás tá físeáin as Gaeilge a léiríonn duit conas físeán a chruthú, físghabháil scáileáin a dhéanamh agus mar sin de. Is fiú go mór spléachadh a thabhairt ar an suíomh sin go cinnte agus chomh maith le sin tá cúpla seimineár gréasáin ar siúl ag an PDST sna míonna atá amach romhainn, ceann ar an fhoghlaim chumaisc ar an 10ú lá de Feabhra agus ceann ar litríocht agus litearthacht ar an 4ú lá is fiche de mhí an Mhárta. Anois ní féidir clárú do na himeachtaí sin faoi láthair ach beidh sibh ábalta clárú ar líne dóibh níos cóngaraí don am. Sin é, a chairde, ár míle buíochas leis na cainteoirí uilig a bhí againn anocht, tá muid thar a bheith buíoch daofa as a gcuid saineolais a chomhroinnt linn, agus ár míle buíochas daoibh féin fosta as bheith linn anocht, agus buíochas le Folens Homework Space fosta as ucht urraíocht a dhéanamh ar an cheardlann seo.